o nwe otu ihe m chọpụtara nke na-echu m ụra m wee sị ka m gwakwa ya onye ọzọ ka ntị ọzọ wee nụ ya ihe m chọrọ ịjụ bụ ndị nche niile a juru ala igbo ma ndị uwe ojii o ma ndị amị o ma ndị civil defense o ma ndị gbagbuo tigbuo tigbuo tigbuo juru ebe niile n'ala igbo achọrọ m ịjụ ndị igbo niile a na-ezu oshi o nwere agha dị n'ala igbo a na-alụ agha even Sambisa forest enweghị ọnụọgụ ndị amị nọ from Nsụka to Enugu or Enugu to Nsụka ụzọ ahụ gara n'Opi ọ bụ na i si n'ụzọ ahụ gara n'Opi wee na-erute ndị amị nọ checkpoints na meters away olee ụdị i si from ebe a before ị ga-eji ụkwụ ihe dị ka minit ise ị hụla ndị amị ọzọ asetụ onye ọbụla sachịwa onye ọbụla ndị na-ana ego a na-ana ego ndị polisi akwụchie gị n'ụzọ onye nke a akwụchie gị sị gị rituo bupụ ihe niile i bu na ụgbọala gị a na-asachi a sị gị chepụta driving license gị i weta a sị gị weta nke a i weta e mechaa a jụọ gị ego nara gị ego i sikwa ebe a gaa n'ebe ọzọ onye ọzọ ejidekwa gị nke mere na ọtụ ndị na-akwọ ụgbọala ụfọdụ ndị na-akwọ ụgbọala a na-ebuzi ụgbọala ha pụzi ha bazi na commercial vehicle n'ihi na i buru naanị ụgbọala gị wee na-aga ọ dị ka i mere ihe ọjọọ goo ụgbọala ọ kaziere gị njọ wee bụrụ young man wee bute ụgbọala na-agba n'ụzọ as a young man onye dị ka mụ as a young man like me i buru ụgbọala na-aga n'ụzọ ha gị nwa bu ụgbọala ya bụ na ị bụna onye oshi i zuru ya ezu a ga-asachi ihe niile kpụrụ gị papers gị dị complete mana e kwetaghị na nwa okorobịa kwesịrị inwe ụgbọala ndị SARS akpọrọ gị polis akpọrọ gị amị akpọrọ gị ị setụọ nke a ị setụọ nke a ị setụọ nke ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ agha ọrụ dị n'ala Igbo anyị amaghị n'ihi na ọnụọgụgụ ndị agha dị n'ala Igbo karịrị akarị ha na-enye nsogbu ha na-enye nsogbu ọ dị ka otu ụbọchị m na-agafe n'ụzọ onye uwe ojii wee dọpụta anyị n'ezi ọ na-asachị anyị n'akpa ọ na-asachị anyị wee hụ nwatakịrị ji okpu nna bụ enyi ee ama m ihe a na-akpọ ya na bekee mana ama m na ihe a na-akpọ ya bụ okpu nna bụ enyi onye uwe ojii wee jide ya sị ya ka ọ banye na Hilux olee ihe nwatakịrị mere ọ sị na ọ bụ rapist oh my god na ọ bụ rapist ihe a na-agwa gị na-eme na Enugu Onitsha expressway na nwatakịrị bụ rapist na ọ na-edinakpo ụmụ nwaanyị n'ike olee ka onye uwe ojii si wee mara naanị na ọ hụrụ okpu nna bụ enyi n'ime akpa ya o wee hụrụ ya so intimidation karịrị akarị ihe a na-ekwu bụ na ọnụ kwube chọpụtara na na nsogbu dị na ndị uwe ojii otu ha si eju ebe niile ndị amị eju ebe niile n'ala igbo a na-ekwe movement adịghị easy tupu i si ebe a na-esi ebe a sachala gị ka ị na-ezu oshi olee ihe meziri eh? wee dị as if na o nwere ihe na-eme ebe a eh? ọ ka anyị niile si bụziri ndị oshi ọ bụ ka ọ ka anyị niile si bụrụ ndị ntọrị eh, amaghị ma ndị mm, nwa nọ Abuja nọ ka ndị nwa nọ n'ebe a mm, na-echere ka ọnwa gwụ ka a kwụọ ha ụgwọ ama m ma ha na-ahụkwa ife a na-eme n'ala Igbo o oh, achọpụtago m otu ihe n'oge gara aga na mahadum naijiria nsụka na-eme convocation nke ndị masters na phd ya bụ nke na nwa bekee na-akpọ postgraduate eh, eh, convocation ndị amị niile wee wa n'ihi na a ma na ebe ndị isi esi bịa ga-agafeta ha wee gbaa ọsọ nke a na-egosi gị na a macha ihe a na-eme extortion too much a na-anara ndị mmadụ ego i bu ụgbọala gị na-eme njem dị as if na i zuru ị bụzi onye onye ala na ị mazi ife ị na-eme so ihe m na-ekwu wee bụrụ ka m jụọ ọha na eze na-ege ntị na-ekiri ihe m na-ekwu ugbu a ọ bụ oshi ka ndị igbo na-ezu ihe a na-eme ọ dị n'ugwu awụsa ka ọ dị na Lagos otu a agaala m ebe dị iche n'ugwu awụsa nakwa na o- o- obodo ndị ofe o nwere ihe dị otu a m hụrụ ma naanị n'ala igbo ka m na-ahụ ihe dị otu a ndị igbo ọ ga-aba agaa ma ọ bụrụ ndị nsụka a sị m ka m jụọ ekwughị ekwu mere ọnụ ọ bụ ya mere m ji wee bụrụ gịnị ọrụ okwube nwanne subscribe